Gaeilge Weekly an podchraoladh a thagann amach i gcomhpháirtíocht, in partnership, le Learn Irish Online. Conas atá sibh go léir? Tá rudaí go maith anseo i Seville, buíochas le Dia, thankfully, thank God, ní raibh na fadhbanna céanna againn anseo mar a bhí ag a lán daoine thuas in áiteanna eile, sa Spáinn, up in other places, in Spain, go háirithe, ar ndóigh, i Valencia, beagáinín in Malaga freisin agus inné so tá mise ag taifeadadh ar an Máirt an tseachtain seo I'm recording on Tuesday this week so inné ar an Luan bhí níos mó fadhbanna agus níos mó tuilte floods thuas in Barcelona an áit ina raibh mé féin i mo chónaí dhá bhliain ó shin where I myself was living about two years ago or even less about eighteen months ago now 18 mí ó shin anois. All was good here, it was raining a lot, bhí sé ag cur báistí go trom, ach ní raibh aon tuilte, bhuel, sa chathair ar aon nós, in the city, b'fhéidir taobh amuigh, bhí, ach ní raibh sé aon rud i gcomparáid le cad a tharla thuas i Valencia wasn't anything compared to what happened up in Valencia, agus ceapaim anois tá níos mó ná dhá chéad is a caoga marbh agus, bhuel, seans, you know, tá sé beagnach cinnte go bhfuil siad chun teacht ar níos mó daoine, it's almost certain really that they will probably come across or find more people in the coming days agus an báisteadh anois ag críochnú as the rain is now stopping or bhuel, tá sé críochnaithe le cúpla lá anuas, it's been finished for a few days. ach in Barcelona just thosaigh na fadhbanna inné the problems only started in Barcelona. yesterday so ar ndóigh an-an-bhrónach cad a tharla agus buíochas le Dia nach raibh na fadhbanna céanna thank God that we didn't have the same problems anseo i Seville. Agus you know ceann de na fadhbanna chuala mé bhí sé mar gheall ar an easpa báistí a bhí againn sa Spáinn le dhá bhliain anuas because of the lack of water and the drought that we've had in the last two years in Spain. Mar gheall ar sin, ní raibh an talamh réidh chun déileáil leis an méid seo bháiste so the ground wasn't ready to essentially deal with and soak up this amount of rain. You know tá sé deacair chun. fhios a bheith agat uaireanta, it's hard to know sometimes, nuair atá tú i do chónaí in áit agus, you know, nuair atá tú i do chónaí thar lear i dtír éigin, in some country, agus bíonn rud éigin cosúil leis seo ag tarlú ag an am céanna, sa tír céanna, in the same country at the same time, tá sé deacair, yeah, mar a dúirt mé, fhios a bheith agat, to know, like. Cad é is dócha, Conas ba cheart duit mothú? How you should feel. Mar, ar ndóigh, ní féidir liom rá, oh, you know, bhí mise ag fulaingt mar gheall air, that I was suffering because of it. Mar a dúirt mé, ní raibh na fadhbanna céanna. Bhí sé ag cur báistí anseo ar an Luan, ar an Máirt, ar an gCéadaoin, go trom an lá ar fad, ach ní raibh aon, ní raibh aon tuilte. Fós bhí tú in ann dul amuigh. Ní raibh aon storm, ní raibh sé gaofar ar chor ar bith. Like i Valencia, ceapaim i Valencia, bhí an méid céanna báistí acu taobh istigh de lá amháin, in, the same amount of rain inside one day in Valencia, mar a bhíonn de ghnáth ansin i mbliain amháin, as they normally have in one year, their annual rainfall in one day. Dochreidte. Unbelievable. So, you know, ní mhothaím go bhfuil an ceart agam. ar shlí, labhairt faoi agus a bheith ag rá gur tharla rud éigin dom, mar níor tharla tada dom, ach ag an am céanna nuair a tharlaíonn sé sa tír ina bhfuil tú i do chónaí tá sé like pff Jesus you know buaileann sé thú beagainín it kind of hits you a bit mar tá i bhfad níos mó Éireannaigh ina gcónaí i Valencia ná Seville. B'fhéidir go bhfuil níos mó Éireannaigh ina gcónaí i Valencia ná aon áit eile sa Spáinn, there might be more Irish living in Valencia than any other part of Spain, ach ceapaim, b'fhéidir Barcelona atá níos mó, agus anois tá fadhbanna ag Barcelona freisin, so in a kind of alternative reality, seans go mbeidh mise i mo chónaí ansin there's a chance that I would be living there and that it could have happened to me or that I could have been involved agus you know cinnte i mo chuid ama sa Spáinn for sure in my time in Spain caithfidh mé a bheith like tar éis bualadh le daoine a bhfuil ina gcónaí ansin agus bhfuil tar éis fulaingt, b'fhéidir tar éis duine, duine cóngarach dóibh a chailliú mar gheall ar na tuilte. So for sure I've met someone in Spain in my time here who lives there and has maybe even lost someone they know. You know má smaoiníonn tú faoi dhá chéad is a caoga duine agus seans go raibh aithne ag aon chéad, b'fhéidir dhá chéad duine. ar ghach uile duine ansin, you know that every single person was known by hundred or two hundred people, you know. Níl tú i bhfad ó na rudaí seo really agus arís níl sé ag cur isteach ormsa, it's not kind of affecting me or níl sé ag, ag dul i bhfeidhm ormsa ach ag an am céanna you know, níl sé ach cúpla uair really thuas an bhóthar you know, i Malaga bhí an fadhbanna freisin, bhí mise actually i Malaga an deireadh seachtaine seo I was in Malaga this weekend le haghaidh tournament peil Ghaelach agus bhí sé ceart go leor you know bhí na tuilte imithe ceapaim ag an pointe sin nó b'fhéidir you know bhí muide i i gcathair Valencia or gcathair Malaga gabh mo leithscéal we were in Malaga City agus ceapaim bhí sé i bhfad níos measa taobh amuigh de chathair Malaga bhí sé níos mó sa province, really. So, áiteanna fiche nóiméad, tríocha nóiméad, ceathracha nóiméad, twenty, thirty, forty minutes, taobh amuigh don chathair í féin, mar, you know, cosúil le Gaillimh, mar shampla, tá Cathair na Gaillimhe agus Contae na Gaillimhe agat, tá an rud céanna anseo i Malaga, tá Cathair Mhalaga agat agus ansin tá Contae Mhalaga agus Malaga Province agat freisin, so ceapaim go raibh sé níos measa amuigh faoin tuath. Ach yeah, you know, is dócha tá sé deacair chun rud éigin dearfach a thógáil as rudaí cosúil leis sin. It's tough to kind of take positives from things like that ach ceann de na rudaí i gcónaí gur féidir leat tógáil ná is féidir leat a bheith níos, níos buíoch. is dócha, as cad atá agat agus uaireanta i gcónaí bíonn muid buíoch as na rudaí atá againn agus na rudaí atá ag tarlú timpeall orainn ach uaireanta so often we're kind of I suppose grateful and appreciative out of the things that are happening and the things that we do have ach uaireanta ba cheart dúinn a bheith buíoch as na rudaí nach bhfuil ag tarlú freisin. you know a bheith buíoch nach raibh tuilte againn anseo i Seville. Ar ais in Éirinn, bhí mé ag smaoineamh you know tá sé tá sé greannmhar, in Éirinn i gcónaí bíonn muid ag gearán faoin aimsir we're always complaining about the weather agus you know tá tá an ceart againn we're right ach tá an t-ádh orainn de ghnáth ní tharlaíonn rudaí cosúil leis sin. Ok tá fhios agam you know cúpla duine gach bliain a faigheann siad bás mar gheall ar na stoirmeacha a bhíonn againn, they, a few people die every year in Ireland because of the storms that we have agus tá sin an-bhrónach ar fad, that's very sad as well ach ní bhíonn na extremes is dócha nó na rudaí céanna cosúil le na íomhánna, you know, na íomhánna ag teacht amach ó Valencia an tseachtain seo caite, ní fhaca mé aon rud cosúil leis riamh i mo shaol, aon áit san Eoraip. you know, definitely not Ireland, agus fiú in áiteanna eile le haimsir níos, níos measa nó níos saghas extreme. Ní fhaca mé aon rud cosúil leis, you know, de ghnáth feictear na rudaí sin, normally those things are seen only in countries cosúil le, you know, Haiti agus tropical countries is dócha, Haiti agus oileáin difriúla, na Philippines mar shampla, an tSeapáin, ar fud an domhain. ach san Eoraip, agus go háirithe i dtíortha cosúil leis an Spáinn, cosúil leis an Fhrainc, cosúil le hÉire, you know tíortha in iarthar na hEorpa, ní tharlaíonn rudaí cosúil leis sin ar chor ar bith. So b'fhéidir mar gheall ar sin tá níos mó iontas leis, there's more of a surprise to it agus yeah téann sé i bhfeidhm ort níos mó, it kind of affects you more, makes you think more gan dabht. You know, ní bhíonn mé ag, ag labhairt faoi rudaí brónacha ar an bpodchraoladh go minic, mar tá sé, you know, tá a lán rudaí brónacha i gcónaí ar siúl timpeall an domhain. You know, tá, mar a dúirt mé, cad atá ar siúl i Valencia, tá sé tragóideach, tá sé uafásach, ach ansin déanann tú comparáid arís, you compare again. leis an Meánoirthear, mar shampla, with the Middle East, agus gach rud ag tarlú ansin, nó an Úcráin agus an Rúis le dhá bhliain anuas, Ukraine and Russia for the last two years, nó cad atá ar siúl i Sudan agus mar sin de and so on. Agus b'fhéidir go bhfuil daoine ag rá, bhuel, cén fáth, like, cén fáth a bhfuil tú ag labhairt faoi seo? Ach i gcónaí domsa tá sé, agus b'fhéidir go bhfuil sé seo beagáinín cóngarach dom féin, selfish, I guess, Ach domsa, déanaim iarracht i gcónaí, I always try, díriú isteach so focusing ar na rudaí níos áitiúla, so na rudaí i mo thír féin, in Éirinn, na rudaí sa tír ina bhfuil mé i mo chónaí, the things in the country where I'm living, rudaí níos áitiúla domsa, mar domsa ar aon nós, má tá tú i gcónaí buartha faoi rudaí ar siúl ar an taobh eile den domhan if you're always worried about things on the other side of the domhan on the other side of the domhan the other side of the world i gcónaí i gcónaí beidh tú buartha like ní tharlóidh sé riamh go mbeidh tú ag féachaint ar an nuacht it'll never happen ever that you'll be watching the news agus tiocfaidh you know an láithreoir ar an nuacht the presenter will come on the news agus deireann sé oh Níl aon nuacht inniu, tá gach rud togha ar fud an domhain, there's no news today, everything's fine across the world, i gcónaí beidh rud éigin ar siúl, i gcónaí, go dtí an lá a fhaighim bás, beidh cogadh ar siúl, beidh foréigean ar siúl, beidh drochrudaí, rudaí uafásacha ar siúl, agus más féidir liom cabhrú chun chun na rudaí sin a stopadh agus chun cabhrú leis na daoine ag fulaingt ar an taobh eile den domhan, déanfaidh mé é, gan dabht, ach. Ceapaim domsa, tá an dearcadh níos mó agamsa faoi cad atá ar siúl díreach timpeall orm, i mo phobal féin, i mo thír féin agus freisin i mo thír, bhuel, sa tír ina bhfuil mé i mo chónaí, so, in my own community, in my own country and the country in which I live in. Uaireanta bíonn daoine chomh gafa agus chomh buartha faoi rudaí ag tarlú, níl 's 'am, b'fhéidir deich míle chiliméadar uathu, ten thousand kilometres from them, agus ní thugann siad faoi deara go bhfuil cara acu, that they have a friend, agus tá siad ag fulaingt lena meabhairshláinte, so that they're struggling with their mental health, they don't even notice, agus b'fhéidir go bhfuil siad ag smaoineamh faoi lámh a chur ina mbás féin. B'fhéidir, uaireanta, tarlaíonn sé go bhfuil daoine. chomh buartha agus ag déanamh iarracht an méid sin nuacht a léamh, trying to read that much news, agus a bheith saghas an-opinionated faoi rudaí atá bainte le daoine nach mbuailfidh siad leo go deo, they're so opinionated on issues to do with people that they'll never meet in their life, agus tá sé sin ceart go leor, ach ag an am céanna, tá siad ag déanamh dearmad chun labhairt leis na daoine timpeall orthu they're forgetting to speak to the people around them you know tá sé suimiúil go bhfuil mé ag labhairt faoi seo ar an lá céanna agus an toghchán ar siúl sna Stáit Aontaithe mar ceapaim go bhfuil an rud céanna leis sin. Like níl mé ró ghafa really le leis an toghchán agus níl mé ag léamh mórán faoi, I'm not too worried or too obsessed with the election in the US, I'm not reading too much about it mar arís ba cheart dom saghas a bheith níos informed agus ba cheart dom a bheith ag léamh agus ag smaoineamh faoi cad atá ar siúl in Éirinn.

on me agus arís uaireanta bíonn daoine chomh gafa le cad atá ar siúl sna Stáit Aontaithe, you know, cad atá ar siúl le Trump nó Harris, le Biden agus blah blah blah agus tá 'fhios agam go bhfuil tionchar iontach mór ag ag na Stáit Aontaithe ar an domhan, I know that the US has a massive impact and influence on the world ach ag an am céanna uaireanta, Déanann daoine dearmad faoi cad atá ar siúl díreach os a gcomhair, people forget what's happening directly in front of them, agus fadhbanna agus mionfhadhbanna, problems and small issues, ar siúl, b'fhéidir, i do bhaile féin, in your own town, nó le do chairde nó le do chlann. agus ceapaim go bhfuil, domsa ar aon nós, you know tá gach duine difriúil ach domsa tá saghas priorities i gceist leis, there's priorities involved agus tá rudaí, roinnt rudaí atá níos tábhachtaí ná rudaí eile domsa, there's things that are more important agus freisin le rudaí ar siúl ar an taobh eile den domhan tá sé deacair fhios a bheith agat cad atá ar siúl. i ndáiríre, it's difficult to know with things on the other side of the world what's actually going on mar tá sé i bhfad uait, it's far away from you, agus tá tú ag brath ar an nuacht, go háirithe sa lá atá inniu ann, especially nowadays. Níl a lán muinín ag a lán daoine sa nuacht agus níl fhios agat an bhfuil sé fíor, an rud a bhfuil tú ag léamh, the thing that you're reading, the thing that you're listening to, an rud a bhíonn tú ag éisteacht leis? An bhfuil sé fíor? An bhfuil agenda leis? An bhfuil sé beagainín claonta? Is it a bit biased? So, uaireanta just tá sé níos fearr díriú isteach ar na rudaí díreach timpeall ort agus na rudaí i do thír féin, i do phobal féin, i do chathair féin freisin, in your own city. Oibríonn sé níos fearr, domsa.

agus freisin ceapaim go bhfuil siad actually i bhfad níos cóngaraí dá chéile, they're actually a lot closer together ná mar a smaoiníonn a lán daoine, ná mar a cheapann a lán daoine, ach is scéal eile é sin agus níl mé chun labhairt faoin toghchán. Tá trí riail agam ar an bpodchraoladh, I have three rules on the podcast, Ná bí ag labhairt faoi reiligiún, so don't speak about religion, Ná bí ag labhairt faoin nGaeilge í féin seachas ar Seachtain na Gaeilge so don't speak about Irish, the language itself, apart from on Seachtain na Gaeilge, Irish Language Week, in March agus ná bí ag labhairt faoin bpolaitíocht so tá mé ag briseadh riail amháin anois, is dócha, ach yeah, níl mé ag iarraidh dul isteach sna sonraí, I don't want to go into the details maidir leis an toghchán mar tá sé just ina phraiseach really, it's just in a mess I think regardless of what way You look at it. Ach yeah, tá sé greannmhar le cúpla lá anuas nach bhfuil mé ag smaoineamh faoi sin agus a lán daoine sa Spáinn a mbuaileann mé leo, most people or a lot of people I meet in Spain, is cuma leo faoi cad a tharlóidh sna Stáit Aontaithe, tá siad i bhfad níos gafa, they're a lot more into agus into agus gafa, ní hé sin an focal ceart ach i bhfad níos, níos buartha is dócha faoi cad atá ar siúl díreach anseo. agus os comhair na Spáinnigh agus you know le rud éigin cosúil leis sin leis na tuilte agus go háirithe má tá tú tar éis duine éigin a chailliúint especially if you're after losing someone like ní bheidh do shaol ceart go leor arís you know níl sé cosúil le ó bhí tuilte ar feadh seachtain amháin bhí cúpla fadhb le do árasán agus you know tar éis cúpla seachtain tá sé tirim arís after a few weeks it's dry again agus tá sé ceart go leor like no like i gceann fiche nó tríocha nó ceathracha bliain in twenty, thirty, forty years fós beidh daoine ag fulaingt leis seo people will still be struggling with this and suffering with this ag streachailt leis agus freisin ag fulaingt leis and you know if a person is gone if you've lost a loved one má tá tú tar éis duine éigin cóngarach duit a chailleadh Níl siad chun teacht ar ais, they're not gonna come back, you know, i gcónaí beidh ort déileáil leis sin agus beidh ort maireachtáil leis sin, you'll always have to deal with that and live with that. So sin an rud just a bhí mé ag smaoineamh faoi arís, like ní raibh mise ag streachailt leis ar chor ar bith, I wasn't struggling with it at all, bhí an t-ádh orm so níl mé ag rá ó fear bocht ormsa, ní ar chor ar bith, not at all ach just nuair a tharlaíonn rud éigin cosúil leis sin, cóngarach duit, Yeah, is dócha, cuireann tú, or cuireann sé ag smaoineamh thú beagainín, it makes you think a small bit about you know the things you have, the things that are happening, the things that aren't happening, na rudaí atá ag tarlú, na rudaí nach bhfuil ag tarlú agus cé chomh éasca agus a tharlaíonn rud éigin cosúil leis sin, how easily something like that happens. B'fhéidir go bhfaca sibh An Rí, Rí na Spáinne, bhí sé ansin cúpla lá ó shin The King of Spain was there a few days ago agus ceapaim bhí air fágáil níos luaithe ná mar a bhí sé ag iarraidh I think he had to leave earlier than he wanted to mar bhí an méid agóidí ina aghaidh, there were that many protests basically against him agus an méid daoine sin míshásta leis agus ag caitheamh rudaí ina aghaidh, people throwing stuff at him and in his face agus bhí Banríon na Spáinne ansin freisin agus ceapaim b'fhéidir an Príomh-Aire, maybe the Prime Minister as well so a lán daoine ag rá nach ndearna siad. an iomarca nach ndearna siad a ndóthain that they didn't do too much or they didn't do enough in their response agus go raibh a fhios acu go raibh an, ní stoirm é ach, bhuel, yeah, stoirm é ach go raibh an, an báiste seo ag teacht they knew that this rain was coming agus ní dhearna siad an ullmhúchán ceart. Níl fhios agam, níl mé ag iarraidh labhairt faoi mar ní bhíonn mé ag léamh an iomarca sa nuacht I don't really read too much in the news mar, you know, mar a dúirt mé, just cuireann sé isteach ort agus is fearr liom just déileáil leis na, na rudaí sa bhfíorshaol. rudaí sa nuacht just tá siad deacair dom léamh mar i gcónaí bíonn sé chomh brónach always it's so sad you know ceapaim go bhfuil an rud céanna ag a lán daoine ach freisin má tá fhios agam cad atá ar siúl sa Meánoirthear má tá fhios agam cad atá ar siúl san áit sin má tá fhios agam cad atá ar siúl b'fhéidir sna Stáit Aontaithe níl fhios agam an bhfuil mé in ann mórán a dhéanamh chun cabhrú leo, I don't know if I can do much to help them agus ag an am céanna like níl fhios agam cé chomh fíor agus atá na scéalta I don't know how true the stories are ach tá fhios agam nuair a théann mé amach le haghaidh caife ar maidin agus tá mé ag labhairt leis an freastalaí anseo i Seville when I'm speaking to the the barman or the a Waiter here in Seville agus bíonn mé ag labhairt, or bíonn muid ag labhairt faoi scéalta difriúla ar siúl i Seville sa Spáinn, tá 'fhios agam go bhfuil na scéalta sin fíor, mar sin fíor-dhaoine os mo chomhair, níl sé just scríofa le iriseoir nár bhuail mé leis riamh, it's not written by a journalist I've never met atá ag obair le haghaidh. eagraíocht éigin, eagraíocht chlaonta working for some random organisation, a biased organisation agus rudaí i bhfad uaim, tá sé rudaí like on my doorstep, díreach os mo chomhair agus rudaí bainte leis na daoine i mo shaol things kind of associated with people in my life, mo chairde, mo chlann agus daoine a bhíonn mé ag bualadh leo gach lá. Agus sin an an fíorshaol domsa agus is maith liom díriú isteach ar na daoine sin, díreach isteach ar na na mionfhadhbanna agus na himeachtaí a bhíonn ar siúl, the events or the goings on a bhíonn ar siúl anseo i Seville, ar ais i nGaillimh, in Éirinn, is dócha sa Spáinn go ginearálta, in Spain in general, mar tá mé in ann éifeacht níos soiléire, I can have a clearer kind of effect agus tionchar ar na rudaí sin. you know, mar shampla, má tá muid ag labhairt faoi charthanas, if we're speaking about charity, má tá mise chun cúig euro nó deich euro a thabhairt go charthanas éigin ar an taobh eile atá ag déanamh obair iontach ar an taobh eile den domhan that, that are doing great work on the other side of the world, níl mé cinnte cá bhfuil an t-airgead ag dul, níl mé cinnte go bhfuil, b'fhéidir go bhfuil transaction fees, b'fhéidir go bhfuil sé ag dul, you know, tá cúig euro ag dul chuig an duine seo agus níl ach cúig euro nó ceithre euro ag dul chuig an rud é féin, an obair é féin, b'fhéidir go gceapaim go bhfuil slí níos fearr chun an t-airgead sin a úsáid, maybe I think there's a better way or method to kind of spend that money ach má tá mise. ag labhairt le duine éigin gan dídean, anseo i Seville nó ar ais i nGaillimh, agus tá muinín agam go bhfuil siad chun an t-airgead a úsáid i i mbealach maith, that they're gonna use it, if I'm confident they're gonna use it in a in a good way, agus tugaim cúig euro dó, bhuel, tá 'fhios agam go díreach cén chaoi a úsáidtear an t-airgead sin, agus tá 'fhios agam go n-úsáidtear é, i mbealach nó i slí atá úsáideach agus a chabhraíonn leis an duine sin, that helps that person. Tá sé níos, de ghnáth ceapaim sa saol nuair atá rud éigin níos díreach agus nach bhfuil an méid sin middle men b'fhéidir agus tá tú just ag déileáil le duine éigin face to face, you're dealing with someone face to face, oibríonn rudaí níos fearr. So b'fhéidir, níl 's agam, b'fhéidir go bhfuil sé sin beagáinín cóngarach dom féin, that might be a bit selfish, níl 's agam ach ceapaim má dhéanann gach duine sa saol é sin, if everybody in life and across the world, ar fud an domhain, if they all do that, ní bheidh an domhan foirfe ar chor ar bith, the world won't be perfect at all, ach beidh sé i bhfad níos fearr, it'll be a lot better. You know, má chuireann daoine chun cinn an rud seo, if people kind of promote or put to the forefront this thing, a bheith ag cabhrú leis na daoine díreach timpeall ort agus an pobal, sin an focal is fearr, the community, that's the best word, an pobal timpeall ort agus má dhéanann gach duine ar fud an domhain cinnte go bhfuil na daoine agus na heagraíochtaí, the organisations, agus na clainne, the families, díreach timpeall ort ceart go leor. beidh an domhan i bhfad níos fearr. Mar a dúirt mé, ní bheidh sé foirfe, as I said it won't be perfect, ach beidh sé níos fearr ar aon nós. So, yeah, cosúil leis an leagan líofa, like the fluent version this week, ní raibh mé ag súil go mbeadh sé seo chomh dáiríre, agus tá súil agam go go dtuigeann daoine cad atá le rá agam ansin, I hope people understand what I have to say there, 'cause níl sé, níl mé ag tabhairt amach faoi. a bheith ag léamh faoi rudaí sa Meánoirthear, mar shampla, I'm not giving out about reading about news from the Middle East, I think that's great go bhfuil daoine ag iarraidh níos mó eolais a fháil, to get more information, agus cloisteáil faoi na drochrudaí, na rudaí uafásacha ar siúl ansin thoir, and to be informed about the horrible things, the atrocities that are going on there, agus in áiteanna eile ar fud an domhain, ach arís, domsa, níl 's agam cé chomh, you know, cé chomh cumhachtach agus atá mé, I don't know how powerful I am maidir leis na rudaí sin ach tá 'fhios agam gur féidir liom tionchar a bheith agam that I can have an influence ar na rudaí a fheicim the things that I see, na rudaí sa fíorshaol domsa agus na rudaí atá ar siúl díreach timpeall orm the things going on directly around me. So yeah, tá sé saghas aisteach chun smaoineamh, it's kinda strange to think, nuair atá daoine ag éisteacht le seo ar Spotify ar an gCéadaoin nó ar an Déardaoin, seans maith go mbeidh a fhios agaibh cé hé an chéad uachtarán eile sna Stáit Aontaithe, who is the next president in the US, Harris nó Trump, nó b'fhéidir duine eile, or maybe someone else, ach, ach sna Stáit Aontaithe níl mórán seans agat really muna bhfuil tú ag rith. Agus ag dul isteach ar an toghchán, if you aren't competing or running in the election as one the Democrats or the Republicans. Ach b'fhéidir gur é an rud is tábhachtaí an tseachtain seo ná go bhfuil síocháin, you know, tá fhios againn go bhfuil sé saghas caoga caoga, it's about fifty-fifty, seans go mbuafaidh Trump, seans go mbuafaidh Harris, ach ceapaim domsa an rud is tábhachtaí, níos mó ná sin, ná. go nglacann an dá thaobh leis an toradh that the two sides accept the result má bhuann Trump, go nglacann na Daonlathaigh leis sin that if Trump wins, the Democrats accept that agus má bhuann Harris, go nglacann leis na Republicans leis sin. Níl fhios agam an dtarlóidh sé sin, ní ceapaim go dtarlóidh. Ceapaim go mbeidh a lán chonspóid agus beidh a lán fallout as an toghchán seo agus go leanfaidh sé ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh, that it'll continue and continue and continue. Ach fan go bhfeicimid, let's wait and see. Agus is dócha beidh fhios agaibh, nó beidh níos mó eolais agaibh ná atá agamsa agus sibhse ag éisteacht le seo, as you guys are listening to this, you'll know more than I do, at least.

Má táimid go léir fós anseo tar éis an toghcháin, if we're all still here after the election agus gach rud eile craiceáilte ar siúl ar fud an domhain, and everything else am going on across the world. Ach mar a dúirt Billy Joel, we didn't start the fire, níor thosaigh muide an tine. Slán agus beannacht.